So, tá muid beo, sílim. Dia dhaoib, Brian anseo ag leanacht ar aghaidh leis an sraith mionléachtaí seo ar Sigmund Freud agus a shiceolaíocht. Agus inniu tá muid ag caint faoi meicníochtaí cosanta. An uair dheireanach a raibh muid ag caint le chéile, thugamar suntas don leagan amach a bhí ag Sigmund Freud ar an aigne. Bhí an ego, an id agus an superego Anois, 'sé an id a fhanann sa bhfo-chomhfhios an t-am ar fad. Ach tá codanna den superego agus an ego sa chomhfhios agus sa réamh-chomhfhios ó am go chéile. Anois, cuimhnímis gurb ann don ego. ón naíonacht ar aghaidh agus eascraíonn sé nó forbraíonn sé as an id. So tosaíonn muid, má, má, má ghlacann tú leis an gcur chuige seo, gan. ego ar bith, go dtí go bhfoghlaimíonn muid nach bhfuil mianta an ego insásaithe, agus forbraíonn an ego chun mianta an id a shásamh go sábhálta, go sábháilte agus go sóisialta. Leanann an ego prionsapal na réaltachta sa chaoi go bhfeidhmíonn sé sa chomhfhios agus sa neamh-chomhfhios, agus ar ndóigh sa réamh-chomhfhios freisin. Ach is ann don superego freisin agus forbraíonn sin san óige nuair a shamhlaíonn an páiste é féin leis an tuismitheoir den ghnéas céanna. Agus leagann an Super-Ego rialacha moráltachta síos. Bíonn gach cuid den aigne ag déanamh, ag éileamh rudaí ó na codanna eile atá neamhréireach, agus fágann sin coimhlint inmheánach. ar siúl an t-am ar fad. Is féidir leis an superego ciontacht a chur ar an bpearsa muna leantar rialachaí, má bhíonn an id agus an superego ag troid, caithfidh an ego a bheith ina réiteoir. ar an gcoimhlint agus caithfidh sé eadránú. Is féidir leis an ego na meicníochtaí cosanta seo a raibh mé ag caint fúbu anois díreach a chur i bhfeidhm chun é féin a chosaint, sé sin go seachnódh sé treascairt tríd an iomarca imní, sé sin go stopfadh sé an imní dá threascairt. Uimhir a haon, meicníocht uimhir a haon, cur faoi chois. Is meicníocht neamh-chomhfhiosach seo arna, ar ndú, a úsáideann an ego chun smaointe coscracha nó scantrúla nó bagracha a choinneáil ón chomhfhios. Mar shampla, le linn nó sea, le linn an choimpléasc Oedipus, cuirtear smaointe ionsaíocha faoin tuismitheoir den ghnéas céanna faoi chois. So, sin meicníocht uimhir a haon. Meicníocht uimhir a dó, Diúltú Arís séard a dhéanann diúltú ná rudaí a choinneáil ó aithne. Blocálann diúltú eachtraí seachtracha ón aithne. Má tá eachtra nó suíomh nó tarlúint ró-iomarcach don aigne, diúltaíonn an duine an dul tríd an eispéireas. Sampla, d'fhéadfadh lucht caite tobac diúltú go ndéanann caitheamh tobac dochar don tsláinte. Meicníocht uimhir a trí, teilgean. Séard is brí le teilgean, nó séard a tharlaíonn i dteilgean, ná go leagann daoine, a gcuid smaointe ar dhaoine eile, sé sin cuireann siad smaointe áirithe atá acu féin i leith daoine eile. D'fhéadfadh an fuath dearg a bheith agat do dhuine, mar shampla, ach D'fhéadfadh an Super Ego a rá leat go bhfuil go bhfuil fuath mar sin do-ghlactha. Is féidir an fhadhb seo a réiteach trína rá gur fuath leis an duine eile thusa. Meicníocht uimhir a ceathair, ionadú. Níl mé iomlán cinnte anois an féidir linn an focal ionadú a úsáid ar seo, ach go cinnte, ionadú Is ciall leis an bpróiséas seo, agus séard atá ann ná má bhuaileann abhóg nó spreang nó taghd nó tallann thú, sásaíonn tú an tallann sin le rud ionadaíoch. Má tá duine eicínt frustraithe leis an saoiste ag obair, mar shampla, d'fhéadfadh an duine sin dul abhaile, madra a chiceáil. Sa chás seo, tá an madra ag gníomhú mar ionadaí don saoiste. Ar ndóigh, ní bhíonn a fhios ag an gciceálaí go bhfuil seo ar siúl. Meicníocht uimhir a cúig. aischéimniú nó dul ar ais in am nó am go síceolaíoch, agus séard atá sa meicníocht nó gníomhaíocht nó gluaiseacht seo ná gluaiseacht ar ais in am síceolaíoch. Nuair a bhuaileann strus thú. Tá na samplaí sách fairsing de seo. D'fhéadfadh páiste thosú ag diúl ar an ordóg arís nó ag fliuchadh na leapa, nuair is gá dóibh am a chaitheamh san ospidéal agus meicníocht uimhir a sé uasadh nó próiseas trína trí tallann a shásamh le rud ionadaíoch ach go hinghlactha ar bhonn sóisialta, mar shampla, Ní hionann é seo agus an ionadaíocht a bhí i gceist againn i Meicníocht Uimhir 4, mar níl sé inghlactha go sóisialta an madra a chiceáil ach oiread. Ach má tá tallann nó taghad comórtais nó troda agat, is mó is dóichí go mbainfeá taitneamh as spórt inar féidir na mothúcháin trodaíochta, mar shampla, a chur isteach i rud eile éifeachtach, cuidiúil, cúntach nó úsáideach. So, sin iad na sé meicníochtaí cosanta. Agus sin an méid don lá inniu. Leanfaidh muid ar aghaidh An chéad gheábh eile, leis na céimeanna sici-ghnéasacha, agus ar ndóigh ceanglaíonn gach éinne Sigmund Freud le gnéas, so beidh sin sa chuid seo, fiú muna bhfuil ann ach úsáid stairiúil.